Ahmed, Sidi, ka fauteuil to yen nɔ k'i da duguma ne yɛrɛ tun m'a faamuya ne y'a faamuya sisan de. Maa min ma furu kɛ, o ye dunan de ye furu gundow kɔnɔna la. Wa furukɛbali tɛ se ka foyi de fɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra n'a y'a dalamaga. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, ne y'a dɔn min b'i kan sisan i ka furu a kun b'i bolo i bolo fila la nin ye fatu ka fini de ye tiɲɛ tɛ wa awɔ baasi tɛ sidi i ka kan ka dɛmɛ se wɛrɛ tɛ ne ye nka n bɛ fatu ɲini ka kuma a fɛ kun kelen jumɛn na a taara k'i to tan ni fɛɛrɛ min bɛ se ka k'a ka nali la n b'o fɛɛrɛ fana ɲɛɲini walasa a bɛ se ka na cogo min na ne hakili latigɛ ne kun nana n ko n bɛna foli bila i la sidi ne bɛ taa baarayɔrɔ la Mami, ne bɛ bɔ mami wa ne bɛ sa ni n ka hɔrɔnya ye hɔrɔnya bɛ mun sɔrɔ abada natako jugu t'o sɔrɔ faracogo ɲuman ne b'o fɛ ka tɛmɛ faracogo juguman kan Maa tɛ kɛ foyisi ye i yɛrɛ kɔ ne tɛ fɛn ye mɔgɔ bolo ka nata o nɔfɛ fɛn min tɛ ne bolo bi o ye wagati sebaliya ye natako jugu tɛ buna hadamaden kɛ foyisi ye ni hasidi tɛ hasidi tɛ foyi ye ni sitanɛ tɛ ala kana n sigi hasidi a ni ne ye faamuya e b'a fɛ k'a fɔ ko wagati de bɛ baara ɲɔgɔnya la i ni mɔgɔ bɛ baara daminɛ don min na o don si tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu dɔn o b'a sɔrɔ hɔrɔnya b'o bɛɛ la danbe b'o bɛɛ la nka ni sɔrɔ nana kɛ baara nana yiriwa o don de bɛ sɔrɔ k'i baara ɲɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ dɔn nka i ɲana mɔgɔ min ma o tigilamɔgɔ nana kɔmanse ka kumakan jugu f'i ma walima ka dɔgɔyalima kumaw f'i ma kan'a ɲini yɔrɔ jan fɔbaga jugu dɔ nɔ don min b'e bolo baara la o wagati b'a sɔrɔ ale yɛrɛ nata dayɛlɛlen don ala kana mɔgɔ si ka wulu maralen bila i la Bɛrɛ, Bisili, n y'a sera yan nɔ baasi tɛ. Dakun tun bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. ne tun ko n bɛ chèque kɛ k'a d'i ma ko ne lafiyara mais malheureusement o don ko ne taara n ko n bɛ taa retrait kɛ n ko n bɛna wari d'i ma u ko ko problème dɔ bɛ ne ka compte bancaire la donc du coup fo problème bɛɛ de ka résoudre walasa ne ka se k'i ka wari ɲini k'a d'i ma

Ne hakili la k'e ni ne bɛɛ bɛ ka Fatu ɲini m'o ka bolola nɛgɛ se yan han ne kɔrɔmuso de tun bɛ yan ale de taara k'a to yan baasi t'a la Mimi nafa. Fatu. N'i y'a ye n y'a f'i ɲɛna n ko n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye an bɛ kunfan de la an b'a fɛ i k'an bɔ kunfan na e tagalen fo ka se bi ma Sidi bɛ tɔɔrɔ ani ɲani dɔrɔn de la Fatu walahi dugukolo in sanfɛ yan ne m'a fɔ n ko maa tɛ k'i fɛ dɛ nka maa tɛ se ka k'i fɛ i b'a fɔ Sidi kɛr'i fɛ cogo min na n'a dara a b'e ka kuma de la n'a wulila a b'e ka kuma de la fa bilenkɛyaki bɛ ɲini ka wuli sidi la k'a sababuya kɛ e ye mɔgɔ i ka ko la maa min bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ k'i ɲininka i ka ko ka bon tigilamɔgɔ de bolo wa fatu i ka ko ka bon ne bolo ne b'a fɛ k'a dɔn kun kelen jumɛn de la e y'i ka minɛn cɛ ka bɔ sidi fɛ yen ka taa sɔrɔ a yɛrɛ t'a kun dɔn e bonya bɛ ne yɔrɔ dɛ ne ka bonyaba de bɛ e kan ni ne tun b'a dɔn k'e bɛ ka ne wele sidi ka kuma de la n kalela ala la ne tun tɛ lamɛn wa n'i y'a ye n'i yɛrɛ so yan fɛnɛ a kana k'i kɔnɔ ko yan ye ne ka yɔrɔ ye ayi E bonya de bɛ ne yɔrɔ la nana ne ye sinon mɔgɔ joli joli ne wele sidi ka kuma na n'a sɔrɔ n'u ka appel ta n ma mɔgɔ si ka appel ta i t'i jɔ ka téléphone minɛ n'i ye cɛ o cɛ da i ka furu ko kuma na ko sidi ko o sigilen tɛ ni fɛn o fɛn ye a bɛ bɔ a kɔnɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ i b'a b'i yɛrɛ la k'i bɛ ne ni sidi ka furu k'i b'a dilan yarabi yamana k'i faga Awɔ ala ka sanpɛrɛn jigi i kan k'i ta diɲɛ kɔnɔ awɔ ne de y'a fɔ fatu a sera nin bɛɛ ma wa a tɛmɛn'o kan a tɛmɛn'o kan D'ailleurs, Mɔlili ɲaga fɔlɔ n'a laban sidi ka kuma i tulo b'a la n ka kuma mɛnna n y'a faamu Atu Atu tɛ yan na

Y'a kɛ a bɛ bonya hakili ma nka kuma dɔ la i m'a ye ne yɛrɛ bɛ to ka sigi n kelen na suba i b'a ye ɲɛ kumulen don kuma dɔ i b'a ye ne ka yɛlɛ n yɛrɛ ma a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye a kun bɛɛ ye latifa de ye ne b'a dɔn a bɛ ko caman kɛ e la a bɛ e tɔɔrɔ wa kuma caman bɛ n'a sɔrɔ i bɛ kasi la nka nin si tɛ foyi ye e yɛrɛ kan k'i ba in dɔn sabula a bɛ min da ne yɛrɛ kan a bɛ ko mun kɛ ne yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn e ɲɛna mais o bɛɛ n'a ta ne muɲuna ka bɔ n dusu kan ɛ sisan ɛ a ma kɛ furuso kɔnɔ n ko ci cɛ de bɛ ka muɲu sisan maa min bɛ yen n'i ye maa dɔn ka ban i kan ka se a minɛ cogo la bamananw ka kuma don bana min ma dɔn o de furakɛli ka bon nka ni bana min dɔn fura bɛ sɔrɔ o la ne kɔni bɛ min f'i ye n'a ye fɛn fɛn k'i la a bɛɛ lajɛlen kun n'a k'i ma k'a bɛ taa n'a y'i dɔgɔya a fɔ k'i y'a mɛn k'i jo t'a la k'a ɲɔgɔn fila wɛrɛ t'i sɔrɔ kana n'a dala minɛ kana n'a sigi n'a ye bi k'i dɔgɔya kana i ta kɛ kasi ye n'i y'i ta kɛ kasi a t'a dabila o de b'a dusu tɔ la i b'a fɔ ko tanti i jo t'a la se de tɛ ne ye sinon min bɛ kɛ e la Tiɲɛ na a man di ne yɛrɛ nka an sago tɛ ban bɛ fɛn bɛɛ la i ka kuma faamu n ka kuma faamu n y'a mɛn diyara n ye

Fatu, ne ni e de don? Mbona ki e de ta ye? Au nini tabisa kum? Nini bulana kan yi berani fe? Ne sigara muna sɔrɔ mun ni e ta tɛ. Sidi, i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna. i ka keleya kojugu i ka mɔgɔ sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ e sidi bɛ mɔgɔ sɔgɔbɛ fo ka taa se i kɔnɔnugu ma o de y'i ka ko bɛɛ nege bɔ ne la i kulo b'a la ne ta don sɛn na mun de kɛ mɔgɔ lankolon ye Fatu i tagara k'a sɔrɔ ne ma jɛn i kɔ ne ni kun ma se ka kariya i kɔ n'o y'a sɔrɔ ne ye ko dɔ de k'i la k'o y'i tɔɔrɔ k'i tagara ne tun bɛ se ka n yɛrɛ kun jala

M'a ɲini ala fɛ m'a ɲini jabaru masa fɛ o ala kelen o ka tiɲɛ bange fatu e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ la i ka segin ka na ne ka du kɔnɔ yan nɔ ne sidi ka du kɔnɔ yan nɔ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye a ma kɛ ni manamanako foyi ye Sidi o ye e da sago de ye n'i mɛn ma ala mɛn ne ka bɔ ka tila ko ne bɛ don e ka du kɔnɔ yan nɔ walahi fo ne fatu su i b'o mɛn i b'o y'i ɲɛ de i t'o mɛn abada fo ka diɲɛ wuli i jɔ ni mɔgɔ lankolon joli filɛ nin bɛɛ ee i t'i jɔ n ka kelen f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko segin cɛkɔrɔ ma

Sidi. Naamu Fatu. An ka kɔɲɔso bɔlen an filɛ tile tan ni duuru de kan nin ye. E yɛrɛ b'a dɔn i ye ne sɔrɔ cogoya min na. A kɛra gɛlɛya caman kɔnɔ dɛ. Tiɲɛ tɛ. Tiɲɛ don. Hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma sɔn. Tiɲɛ don. Nka ne sɔnna o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma. ka don i ka furu la n'a ma ɲɛ k'o kɛra fɛn minnu man di ne ye a ka kan ne k'olu fɛnɛ f'i ye sidi ne tɛ sinamuso ko fɛ dɛ mhm. sinamuso ko fan si n t'a fɛ n t'a tulonkɛ kuma fɛ Wali mɔgɔ min b'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ n ɲɛnɛ n t'i fara n ka mɔgɔ ɲɛnamaw kan n b'i bɔ n ka vie la de pewu wa Sidi ani janfa ne tɛ janfa fɛ dɛ janfa Fatou jɛ o jɛ janfako kuma bɛ fɔlɔ ka bɔ mɔgɔ min da o tigi yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ janfa kɛbaga ye

Fatu bɛ yan? Ayi, a bɔra. E ka mun b'a bolo? Ne terimuso de don. A ka fini juru de bɛ n na, ne tun nana o de sara. A filɛ nin ye. N'a nana, i y'a fɔ Alima jɛman ko ten. Ne bɛ na fɔlɔ. Alima.

Ne bɔtɔ de ye fatu fɛ a ka fini wari juru tun bɛ n na n taara ka sɔrɔ a tɛ n ye wari d'a cɛ ma a dun gɛlɛyara fatu ye ne wele ko n k'a f'i ɲɛna k'a ka fini wari juru min b'i la k'i k'i jilaja i k'a ci a ma e dun ko k'e y'a di fatu cɛ ma e dun b'a kalama fatu dun n'a cɛ ka furu salen don e ma dɔ y'o gɛlɛya a ne b'a kɛ cogo di mɔgɔ min t'a la ka sɔrɔ appel la a t'a la ka ye ɲɛ la n b'o ci o ma cogo di a ye ne wele nimoro inconnu dɔ la ni n sera so ni n lafiyara n b'a ci i ma nka i b'i jilaja i bɛ taa wari minɛ fatu cɛ la k'a ci a ma ok n y'a faamuya K'an bɛn o la bɛn e ye mun fɔ ne ɲɛna e b'a fɔ ne ma ko Sidi tɛ yɔrɔ dɔn ko Sidi tɛna se yan nɔ mun bɛ ne ka bolonɛgɛ se Sidi bolo n jaabi kɛ mun bɛ ne ka bolonɛgɛ se Sidi bolo Bere bere ye n janfa i ye n to janfa la bere bere ye n janfa Fatou. ka e ye kasi la tan o b'a yira k'a fɔ i ye ko min kɛ k'i nimisala nin b'a yira ne la k'a fɔ k'i ma jɛ sidi kɔ n'i ma jɛ a kɔ problème t'a la i bɛ se ka ne tɛn'i mara diyagoya kan Bɛɛ ni nin kuma tun bɔra mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ min tɛ e ye ne tun b'o tigi haramuya ka bɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ne bɛ sidi fɛ ne bɛ ka minɛn cɛ ka bɔ sidi fɛ yen nɔ ka na e fɛ yan hali furu t'e ni ne cɛ o bɛɛ n ko ne bɛ ka si e fɛ yan ne m'i ɲininka dɔ wɛrɛ la o ne ko ko mun de ka bololanɛgɛ se sidi tɛgɛ kɔnɔ i bɛ ne jaabi o de la sani i ka manamanakan fɔ ne ɲɛna Fatou i hakili sigi o don na k'e ni ne sigilen to baro la yan e yɛrɛ de bolola nɛgɛ in bɔ k'a da bi sidi nana ne fɛ yen a ye bolola nɛgɛ in a y'a ta k'a bolo don e ka bolola nɛgɛ fɛ nka Ne y'a jira a la k'a fɔ n kɔrɔmuso de ta don o bɔra n fɛ yan fatu a bila i kunna sidi t'a kalama k'a fɔ k'i bɛ yan i hakili to i yɛrɛ la kana to k'i bolofɛnw filifili fan bɛɛ ka d'a kan sidi bɛ se ka na yan wagati bɛɛ